Fáilte romhaibh isteach a chairde, mar sin, agus fáilte go háirithe roimh an triúr a bheidh i mbun cainte inniu, sin ag seimineár na Scoile inniu, sé sin an Dr Emer Ní Bhrádaigh agus Donncha Kindlon agus Míde Power. So mar sin, um tosnú le hEmer. Mar is eol daoibh, tá sí ag obair anseo linne mar Ollamh Cúnta le Fiontraíocht in Fiontar agus Scoil na Gaeilge. Tá taithí agus spéis ar leith aici in Oideachas na Fiontraíochta agus san Fhiontraíocht Shóisialta. Is í Emer an príomhthaighdeoir ar chlár Erasmus plus, Beyond Scale agus sa tionscadal maoinithe ag an bhFóram Náisiúnta Múinteoireachta agus Foghlama From Passion to Action. Is comhalta boird í de Chlann Credo, ciste infheistíochta airgeadais shóisialta. Tá sí ina cathaoirleach ar Ionad Airgeadais Shóisialta na hÉireann, an Irish Social Finance Centre, agus tá eagrais phobalbhunaithe Ghaeltachta i measc chliaintí Chlann Credo. Anois maidir le Donncha Kindlon, fear a bhfuil MSc aige agus Míde Power a bhfuil M. Phil aici. Tá Donncha Kindlon agus Míde Power ag obair le hEmer mar chúntóirí taighde sa nuálaíocht agus fiontraíocht shóisialta. Oibríonn an bheirt acu ar thionscadail Beyond Scale agus From Passion to Action, tionscadail a bhaineann leis an Ollscoil i gcoitinne. Tá céim ag Donncha sa Zó-eolaíocht ó Choláiste na Tríonóide, Bleá Cliath. Bhain sé céim mháistreachta amach i bhForbairt agus Nuálaíocht Thuaithe in Ollscoil Wageningen san Ísiltír. Tá taithí aige mar intéirneach i dtaighde gníomhachta rannpháirtíochta le Drift, sin an Dutch Research Institute for Transitions, in Rotterdam, agus anseo d'oibrigh sé ar thionscadal nuálaíochta sóisialaí Horizon 2020 darb ainm Connecting Nature. Ba é príomhchúram an taighde ná tionscadail dúlra a fhorbairt i gceantair uirbeacha. Is cuma ana-shuimiúil air sin. Bhain Míde Máistreacht M. Phil i gcúrsaí Cine, Eitneacht agus Coimhlint amach i gColáiste na Tríonóide. Tá dúshuim aici in imirce éigeantais, frithchiníochas agus go háirithe i gcearta lucht iarrtha tearmainn agus teifeach a chur chun cinn. Tá sí cáilithe sa teiripe shaothair agus tá spéis aici sa tsláinte mheabhrach agus sa bhfolláine. Anois, thosaigh Donncha agus is dócha gur cuimhin libh an ríomhphost a tháinig ó Emer an t-am sin gur thosaigh Donncha agus Míde ag obair in DCU mí Feabhra seo a imigh tharainn, sé sin seacht seachtaine ó shin. Nuair a tháinig sé chun solais go raibh Gaeilge acu beirt, thug Donncha agus Míde beirt go fonnmhar fén dúshlán cuid den obair a dhéanamh trí Ghaeilge. Mar sin, thánadar beirt isteach go han-tapaidh ar an téarmaíocht chuí is aroile a úsáid agus mar sin cuirimid fáilte mhór chroíúil rompu isteach. Seo a gcéad chur i láthair riamh trí mheán na Gaeilge de réir mar a chloisim ach mar sin maith sibh

Ok, go raibh go raibh maith agat a Phádraig. Mise Emer Ní Bhrádaigh mar a fheiceann sibh. So tá cur i láthair againn anseo, roinnfidh mé na sleamhnáin powerpoint libh agus déanfaidh tá an triúr againn, mé féin, Míde agus Donncha tar éis an obair ar fad a dhéanamh i gcomhar lena chéile, meitheal oibre ceart. Ach déanfaidh mise, is dócha, an chuid is mó den chur i láthair agus beidh Míde agus Donncha ag díriú ar an taighde áirithe a bhí á dhéanamh acu siúd sular tháinig siad go DCU. So roinnfidh mé mo scáileán libh anois agus brúfaidh muid ar aghaidh. So, an. Tá mé ag iarraidh, tá muid ag iarraidh labhairt inniu mar gheall ar an fhiontraíocht shóisialta agus an nuálaíocht shóisialta agus tabharfaidh muid cúpla sainmhíniú daoibh air sin agus ar fad a chur i gcomhthéacs na Gaeilge agus i gcomhthéacs na Gaeltachta. So, labhróidh muid ar dtús mar gheall ar a bhfuil ar siúl againn le Beyond Scale agus le From Passion to Action. Ansin cúpla sainmhíniú ar céard go díreach atá i gceist leis an nuálaíocht agus an fhiontraíocht shóisialta, é a chur i gcomhthéacs pholasaithe náisiúnta agus Eorpacha, agus ansin samplaí a thabhairt maidir le cúrsaí Gaeilge agus Gaeltachta agus ansin labhairt faoi phobail imeallaithe, lucht na Gaeltachta, inimircigh, eisimircigh san áireamh, ceantair uirbeacha agus go deimhin críochnóimid ansin ag labhairt faoi faoina bhfuil ar siúl ag céimithe Fiontar agus Scoil na Gaeilge maidir le fiontraíocht, fiontraíocht shóisialta, fiontraíocht teanga-bhunaithe, fiontraíocht Gaeltacht-bhunaithe. So, an tionscadal seo le Beyond Scale, feicfidh sibh thuas ansin ag an mbarr na páirtnéirí atá ins an obair sin, tarraingímid bhur n-aird ar an Ollscoil Teicneolaíochta na Mumhan nó sa chás seo CIT, Institiúid Teicneolaíochta Chorcaigh mar a bhíodh, an páirtí Éireannach eile atá linn anseo, chomh maith leis na hollscoileanna eile ansin insan Ísiltír, sa. sa Phortaingéil, ins an sa Bhulgáir agus san Ostair agus tá VPZ Research, aonad taighde a bhíonn ag déanamh speisialú i dtaighde mar gheall ar oideachas tríú leibhéal ins an Ostair, i Vín na hOstaire atá i bhfeighil ar an tionscadal. Tá Cheps ansin

leis an bpobal taighde agus pobal cleachtais seo a fhorbairt níos fearr. Baineann sé le conas fiontraíocht agus nuálaíocht a leabú in san obair a bhíonn ar siúl ag in san oideachas tríú leibhéal agus. tá muid i gcomhpháirtíocht, tá buddy system mar a deir siad i mBéarla, againn féin leis an ollscoil in Innsbruck na hOstaire agus le ceann de na hollscoileanna sa Phortaingéil, so tá muid ag breathnú ar na rudaí céanna. So tá an obair a dhéanann muide ins an tionscadal seo dírithe den chuid is mó ar an fhiontraíocht shóisialta agus ar an nuálaíocht shóisialta seachas fiontraíocht traidisiúnta mar a d'fhéadfaí a ghlaoch air a bhaineann leis an ardteicneolaíocht nó le brabús pearsanta a bheith á dhéanamh ag daoine aonaracha príobháideacha a bhunaíonn fiontair agus is maith ann é sin ach tá muide ag díriú ar fhiontraíocht shóisialta. An tionscadal eile atá ar siúl againn ag an am céanna, tá sé sin á mhaoiniú ag an bhFóram Náisiúnta d'Fhorbairt na Múinteoireachta agus na Foghlama san Ardoideachas, maoinithe ag an HEA, Caithfidh mé a rá go bhfuil beyond scale freisin, tá páirtí, rannpháirtíocht ag an HEA in san tionscadal sin freisin. So, tá an tionscadal From Passion to Action, do roghnaigh mé an t-ainm sin mar go bhfuil paisean ag a lán daoine do chúis ar leith, cúis na Gaeilge, cúis na timpeallachta, cúis an chomhionannais nó pé cúis atá i gceist, ach conas is féidir gníomhú agus rud eicínt dearfach a bhaint amach agus daoine a thabhairt ón bpaisean sin go dtí an cleachtas sin, rud éigin nua a chur i bhfeidhm. agus tá a bhfuil ar siúl againn ar fáil agus fáiltíonn muid roimh fiosruithe a bheith ag obair le haon duine fud fad na hOllscoile ar cheachtar den dá thionscadal sin. So sin an cúlra ansin, ach ag dul ar aghaidh go dtí na sainmhínithe reatha a úsáidtear na laethanta seo. So seo ceann atá ag Donncha ón obair atá déanta aige thall insan Ísiltír, Social innovation is.

maidir le fiontraíocht shóisialta cúpla bliain ó shin agus an sainmhíniú acu siúd arís ná an tionchar sóisialta sin, an tionchar sochaíoch, nó dea-thionchar ba cheart a rá, seo a bhfocail féin, chuirfinnse an focal dea-thionchar isteach. tionchar sóisialta, sochaíoch agus timpeallachta a bhaint amach. Ach chomh maith leis sin, bíonn na fiontair seo i mbun trádála earraí nó seirbhísí ar bhonn leanúnach so sin an bunrud, is fiontair iad atá ag trádáil ach go bhfuil pé brabús a dhéanann siad ag dul ar ais isteach ins an chúis shóisialta seo nó leigheas a fháil ar fhadhb eicínt nó sochaí níos fearr a chruthú dúinn. agus ansin tiocfaidh muid go dtí Comhlacht Forbartha na nDéise i gceann tamaillín mar tá roinnt oibre ar siúl acu siúd ins an ngné sin arís agus feicfidh sibh an sainmhíniú acu siúd. Tá sé mórán mar an gcéanna leis an gceann atá ag an ag an mbeartas náisiúnta. an tionchar dearfach, tá an focal dearfach curtha isteach ansin acu siúd, ar chúrsaí sóisialta, forbartha pobail, forbartha sochaí. nó timpeallachta. Okay. Um, agus tá ceist faoi úinéireacht i gceist de ghnáth freisin le fiontair shóisialta, ná uh, nach úinéirí príobháideacha a bhíonn ann de ghnáth, nó más úinéirí príobháideacha atá i gceist, tá, uh, tá an, an fiontar sóisialta cruthaithe ar bhealach gur féidir leis an mbrabús dul ar ais isteach sa chúis áirithe sin, ach ar an iomlán, na fiontair shóisialta, ní fiontair phríobháideacha iad, tá struchtúr ar leith ar fáil dóibh, tá, ó thaobh an dlí de, níl sé go hiomlán ceart go fóill ins an Stát seo ach tá a lán oibre déanta ar na struchtúir sin ag leibhéal an Aontais Eorpaigh, tá rudaí ag feabhsú anseo. So, rachaidh muid ar aghaidh anois go dtí an chéad sleamhnán eile. A Bhríd, ar mhaith leat labhairt faoin gceann seo le do thoil? Go raibh míle.
So, chomh maith leis na, na stíl, na sainmhínithe, bhíomar ag iarraidh saghas an, an fiontraíocht agus an nuálaíocht a mhíniú le múnla freisin. Agus seo múnla iontach ón eagraíocht Nesta, so the National Enhancement of Science, Technology and the Arts. So, is, is, míníonn sé an, an nuálaíocht agus an fiontraíocht ach is féidir an múnla seo a úsáid don fiontraíocht shóisialta agus don nuálaíocht shóisialta chomh maith. So, um, ag, feiceann tú go bhfuil seacht gcéim ann um, mar gheall leis an bhfiontraíocht agus conas a fhásann, a fhásann an fiontraíocht. So, um, sa, sa chéad céim, Feiceann sibh go bhfuil deiseanna ann, tá dúshláin ann sa tsochaí, sa timpeallacht mórthimpeall orainn agus is as sin a thagann na smaointe ann ó thaobh na fiontraíochta de. So baineann an dhá chéad céim go mór go háirithe leis an nuálaíocht chun na smaointe a chothú agus ansin tosaíonn tú ag forbairt agus ag cur feabhas ar na cuid smaointe sin. Bíonn tú ag scrúdú na smaointe, b'fhéidir go mbeadh fréamhshamhail nó prototype agat agus tosaíonn tú ag neartú na smaointe sin. Agus ansin feiceann tú ar an taobh eile, uimhir a sé, uimhir a seacht, seo an áit a fheiceann tú an fíorfhiontraíocht ag teacht isteach. Má bhíonn tú in ann do chuid seirbhísí nó do tháirgí a fhás, agus a mhacasamhlú sa tsochaí. So sin an saghas múnlú sin chun chun an fiontraíocht agus an nuálaíocht a a léiriú eh, daoibh.
Agus más féidir liom cur leis sin, an modúl bunú fiontar atá againn ar an BA Gnó agus Gaeilge, em, bíonn mé féin agus Ciarán Mac an Bhaird ag plé leis sin, Tá, ar an iomlán, tá muid ag labhairt faoi chéim an a haon, dó, trí, ceathair ansin, tá na mic léinn fós in san ollscoil, tá siad á dhéanamh mar chuid den chéim ach amantaí, agus feicfidh muid ag an deireadh den seisiún anseo, éiríonn le cuid de na mic léinn nó spreagtar iad le bogadh ar aghaidh leis an rud agus leanacht leis agus sroiseann siad céim a cúig agus. An dúshlán ina dhiaidh sin ná é sin a fhás agus a fhorbairt i gcéimeanna 6 agus 7. So, leanann muid ar aghaidh anois. So, na beartais seo, Míde, ní cuimhin, ó tá Míde ag labhairt faoi seo freisin. Ar aghaidh leat, a Mhíde.
Yeah, mar a luaigh Emer níos luaithe, ón saghas sainmhíniú don don fiontraíocht shóisialta. Tagann sé sin ó ó beartas sách nua, an beartas náisiúnta maidir le fiontraíocht shóisialta in Éirinn agus seo é an chéad beartas a bhaineann le fiontraíocht shóisialta sa tír seo. So tá trí phríomhaidhm i gceist. Uimhir a haon, cur leis an aird ar fhiontraíocht shóisialta. fiontraíocht shóisialta a chothú agus a neartú agus a trí chomhleanúnachas beartais níos fearr a bhaint amach. Agus an dara ceann, Working to Change, so ar an drochuair ní raibh ainm Gaeilge don pholasaí seo ach baineann sé go mór leis an bhfiontraíocht shóisialta. agus um, an gcóras, uh, an gcóras ceartais choiriúil. So baineann sé le um, a thuilleadh saghas, uh, deiseanna fostaíochta um, a chur ar fáil do dhaoine le cionta coiriúla, daoine a bhí sa phríosún. Uh, so baineann sé le um, an oiliúint um, a fheabhsú agus uh, a thuilleadh deiseanna a chothú ach chomh maith leis sin chun saghas na constaicí sa tsochaí a bhaint freisin. So, mar a fheiceann sibh, tá na polasaí seo, na polasaithe seo nua, tá siad sách nua agus léiríonn sé sin go bhfuil saghas a thuilleadh aithint ar an bhfiontraíocht. shóisialta, tá an fiontraíocht shóisialta ag fás in Éirinn agus tá an rialtas ag aithint an tábhacht agus an tairbhe a bhaineann le fiontraíocht shóisialta sa sochaí. Agus an chaoi ina n-oibríonn a leithéid d'fhiontar sóisialta ná go mbíonn na daoine seo ar ciontú iad as coireanna nó chaith am sa phríosún, go dtugtar traenáil agus oiliúint dóibh sa phictiúr anseo, b'fhéidir, troscán a dhéanamh nó bheith ag obair i gcomhlacht pacáistíochta mar shampla, tá tú ag cruthú fostaíochta do na daoine sin ach tá siad ag obair agus ag tuilleadh airgid agus tá an comhlacht, an fiontar sóisialta, ag tuilleadh airgid. Agus sin an bealach ina n-oibríonn go leor de seo nó an coincheap seo de ghnó nó fiontar sóisialta ag leibhéal an Aontais Eorpaigh. Tá an traidisiún seo ann le fada an lá. so seo cáipéis The Social Business Initiative nó tionscadal a cruthaíodh thart ar seacht ocht mbliana ó shin agus ansin tá léaráid anseo a léiríonn go han-mhaith an rud atá i gceist againn leis an éiceachóras seo ná an gníomh fiontraíoch nuálaíoch, an gné a bhaineann leis an sochaí. agus ansin an gné a bhaineann leis an úinéireacht nó úsáid an bhrabúis, úsáid na n-acmhainní ansin. Tá an trí rud sin ag teacht le chéile agus an ceann ins an lár, sin atá i gceist againn i ndáiríre maidir le fiontraíocht shóisialta. Now tá an tAontas Eorpach nó Coimisiún na hEorpa an-ghníomhach freisin maidir le scileanna agus iompar fiontraíoch agus seo samhail EntreComp nó Entrepreneurship Competencies agus an rud atá spéisiúil anseo ná gur fhoilsigh an Ard-Stiúrthóireacht na Fostaíochta, na nGnóthaí Sóisialta agus na gComhdheiseanna nó Equal Opportunities an cháipéis seo so ní Ard-Stiúrthóireacht an Ghnó nó Trádála ach an Ard-Stiúrthóireacht a bhaineann le Comhdheiseanna, Gnóthaí Sóisialta, Fostaíocht. agus feiceann sibh ansin trí gné, sin na trí bhunghné a bhaineann le bheith fiontraíoch, feiceann sibh an cruthaitheacht ansin, deiseanna a fheiceáil, mar a luaigh Míde ar ball, agus na scileanna éagsúla a bhíonn ag teastáil agus an chaoi ina bhfuil, ar chlé ansin, ins an dath glas, coping with ambiguity, uncertainty and risk, agus sin rud a fheiceann mé féin agus Ciarán Mac a' Bhaird leis na mic léinn atá againn in Bunú Fiontar i mbliain na céime Gnó agus Gaeilge, ná an éiginnteacht sin agus an riosca a bhíonn orthu a thógáil agus an chaoi ina láimhseálann siad é sin. Agus tá go leor gnéithe eile ansin a fheiceann sibh ar an roth ansin, nó ar an mbláth. Agus an fáth gur d'fhoilsigh an Ard-Stiúrthóireacht áirithe seo an tuarascáil seo ná gur chreideadar go raibh gá leis seo leis na scileanna seo ar fad ins an todhchaí, ins an bhfoghlaim fad saoil, agus tá múnla acu taobh thiar de seo ar fad a bhaineann leis na scileanna seo a leabú ins an gcóras oideachais ón Kindergarten nó an naíonra ar aghaidh ins an bhfoghlaim trí gach leibhéal eile go dtí an fhoghlaim fad saoil.

fiontair shóisialta, na comharchumainn, mar shampla, na coistí pobalbhunaithe etc. Ach roimhe sin, bhí go leor eile. Measaim féin gurb é seo an sampla is fearr d'fhiontar sóisialta a bhunaigh céimithe ollscoile ins na caogaidí agus an aidhm a bhí acu ná fostaíocht a chur ar fáil do phobal na Gaeltachta, táirgí a bhí á ndéanamh ag pobal na Gaeltachta a chur amach ar an margadh agus aroile. agus sin leabhar iontach a mhíníonn an scéal ansin freisin. so is fiontar sóisialta um, nó fiontraíocht shóisialta atá ar siúl ag Gael Linn. Tá an úinéireacht um, ní úinéireacht phríobháideach atá i gceist agus pé brabús a dhéanann siad le, leis na gnólachtaí éagsúla a bhíonn acu nó a bhíodh acu, téann sé ar fad ar ais isteach sa chúis shóisialta uh, atá os a gcomhair. Um, Agus céard tá ar siúl ag an Údarás faoi láthair? So, bhí ceardlann againn ag Beyond Scale ansin an tseachtain seo caite le daoine atá ag obair ar earnáil dheonach na Gaeilge chomh maith le daoine atá ag obair in earnáil na fiontraíochta sóisialaí trí mheán an Bhéarla mar go bhfuil muid anois, mé fhéin, Míde agus Donncha, ag iarraidh an deis atá againn obair a dhéanamh trí mheán na Gaeilge níos móide sin a dhéanamh so bhí ionadaithe againn ón Aonad Forbartha Pobail in Údarás na Gaeltachta ag an seisiún sin agus tá maoiniú de bhreis agus 3 mhilliún ar fáil i mbliana don fhiontraíocht shóisialta agus don fhorbairt pobail. Tá 33 eagras forbartha acu, comharchumainn, comhlachtaí pobalbhunaithe, ach mar a fheicfidh muid anois i gceann cúpla nóiméad, tá siad ag cur béim de réir a chéile freisin anois ar na fiontair shóisialta seo atá ag trádáil, atá ag cur seirbhísí nó earraí ar fáil agus daoine ag íoc as na seirbhísí nó na hearraí sin, seachas an múnla traidisiúnta áit ina mbeadh deontaisí ar fáil leis ón Stát leis an obair seo a dhéanamh. Tá sé mar pholasaí reatha ag an Údarás tograí straitéiseacha turasóireachta a chothú agus a chruthú agus iad fréamhaithe sa dúchas áitiúil. Ionad Feamainne i Leitir Mealláin, thug mé féin cuairt air sin anuraidh, nó bhreathnaigh mé isteach an fhuinneog, bhí sé dúnta mar gheall ar Covid ach bhreathnaigh mé isteach chuile fhuinneog a bhí, a d'fhéadfainn, agus an t-ionad cuimhneacháin, Ionad Cuimhneacháin na nImirceach i gCárna, tá sé sin ag feidhmiú agus gach saghas seirbhísí maidir leis an oidhreacht agus an dúchas a a fháil agus rudaí eile nach iad ar siúl ins an ionad sin. Ach ag leibhéal náisiúnta freisin tá tá a lán a tarlú maidir leis na bhfuil ar siúl cheana féin ag cuid de na comharchumainn. So luaigh mé Corca Dhuibhne na coláistí samhraidh, d'fhéadfaí a rá gur fiontair shóisialta iad siúd, tá táille á íoc nuair a bhíonn siad ag feidhmiú dar ndóigh, Íocann na déagóirí nó a dtuistí táille agus cuirtear seirbhís ar fáil. Tá deontaisí ón stát i gceist freisin ach tá táille á íoc, tá gnó á rith agus tá roinnt gnólachtaí beaga eile ar siúl á bhforbairt ag Comharchumann Chorca Dhuibhne. I gConamara le Comharchumann Mhic Dara, níor bunaíodh é sin ach thart ar deich mbliana ó shin ar an gCeathrú Rua agus tá sé mar aidhm acu siúd le comharchumann nua nó le heagras nua go minic tá sé níos éasca tosnú leis an múnla nua is déanaí atá in úsáid agus tá siadsan ag plé le tionscadail a bhaineann le cúrsaí tumadóireachta, rangannaí tumadóireachta agus ag plé leis an fuinneamh fuinneamh gréine, fuinneamh gaoithe agus mar sin de, ach chomh maith leis sin tá siad ag obair anois ar thionscadal a bhaineann leis na men's sheds sin so a bhíonn ar fáil, baineann sé sin le seirbhísí sóisialta a chur ar fáil do na fir agus tá siad freisin tar éis an foirgneamh G-teic a chruthaigh Údarás na Gaeltachta a cheannach. ón Údarás agus anois tá siad i bhfeighil ar an ionad GTeic sin, gréasán digiteach nó mol digiteach a chur ar fáil ar an gCeathrú Rua agus bhí an bainisteoir ar an gcomharchumann sin ag glacadh páirte inár gceardlann an tseachtain seo caite freisin ach an mol digiteach seo, spás oifige, ar fáil ins na Gaeltachtaí ar fad agus an ceann ar an gCeathrú Rua is leis an gComharchumann é agus is iad atá i bhfeighil ar chonas é a rith seachas é bheith á rith ag an Stát. Agus ansin sampla den fhiontraíocht shóisialta áit ina bhfuil ról níos gníomhaí ag an Stát ná Páirc na Mara atá ansin á thógáil acu i gCárna le mol, d'fhéadfaí a rá, mol d'fhiontair muir-bhunaithe nó bunaithe ar acmhainní mara a chur ar fáil. So tá a lán ar fáil ar siúl ansin. Ach má thagann muid amach as an nGaeltacht ar feadh cúpla nóiméad, is féidir linn breathnú ar shampla den scoth d'fhiontar pobalbhunaithe thuas i gContae. i gContae Dhoire agus seo sampla iontach a tháinig ó bhonn aníos i gCarn Tóchair ins na Speiríní ansin, pobal an-láidir ó thaobh na Gaeilge ach níos láidre fós ó thaobh na fiontraíochta sóisialta agus an obair atá ar siúl acu ansin, áiseanna ar cíos, tionscadal turasóireachta ar siúl acu, tionscadal ealaíona Agus ó thaobh an cheist seo faoi fhiontraíocht shóisialta agus a bheith ag trádáil, tá siopa an-mhaith acu, mholfainn daoibh an siopa seo a úsáid, ní hé siopa An Carn an bealach is fearr a ndéanfainn cur síos orthu mé héin ó thaobh na gramadaí de ach tá siad ag iarraidh díriú ar phobal fud fad na tíre agus bhí mé héin ag ceannach ón gcomhlacht seo ag an ag an Nollaig agus iad ag rá liom gur fiontar sóisialta iad. An brabús ar fad a dhéanann siad leis an siopa iontach seo, téann an brabús sin ar fad isteach i bhforbairt phobal Charn Tóchair. Is fiú breathnú air sin mar mhúnla den scoth den fhiontraíocht shóisialta. Now, go náisiúnta, tá a lán tacaíochta ar fáil agus thuaidh agus theas ó leithéidí Social Entrepreneurs Ireland, People Solving Social Problems. Now, tá Social Entrepreneurs Ireland maoinithe den chuid is mó ag an earnáil phríobháideach, cuireann comhlachtaí móra, deontaisí ar fáil nó urraíocht ar fáil do Social Entrepreneurs Ireland ach an ceann eile ansin Rethink Ireland tá sé sin comh-mhaoinithe ag an Stát agus tá an Stát ag iarraidh go mbeadh níos mó den nuálaíocht, den fhiontraíocht shóisialta seo ar siúl le to rethink Ireland agus tá cistí éagsúla ar fáil acu ansin ag Social Entrepreneurs Ireland agus ag Rethink Ireland ach tá na cistí bunaithe ar Má fháann tú deontas, tá tú ag fáil deontais mhaithe ar an gcoinníoll go nglacann tú páirt ins na cúrsaí traenála, ins an ngréasánú, ins na deiseanna forbartha, na deiseanna poiblíochta ar fad a chuirtear ar fáil ansin agus tá duine de chéimithe. Fiontar agus Scoil na Gaeilge Rónán Ó Dálaigh, d'éirigh leis siúd leas a bhaint as áit ar chlár forbartha le Rethink Ireland tamall de bhlianta ó shin. Ina lár anseo anois tá dhá chiste a chuireann iasachtaí ar fáil do na fiontair pobalbhunaithe nó comharchumainn fiontair shóisialta Community Finance Ireland, a bunaíodh i mBéal Feirste agus a bhí ag feidhmiú ar dtús ins na Sé Chontae ach atá ag feidhmiú anois fud fad na hÉireann, agus Clann Credo, do luaigh Pádraig Clann Credo ar ball, tá mise ar bhord Chlann Credo le tamall de bhlianta agus tabharfaidh mé sampla daoibh den obair atá déanta acu le fiontair nó eagraíochtaí ins an nGaeltacht. Tá an Irish Social Enterprise Network ann freisin do na fiontair sóisialta ar fad le gur féidir leo a ngréasán féin a bheith acu. Now le Clann Credo is iasachtaí atá i gceist so bunaíodh Clann Credo ag an tSiúr Magdalen Fogarty ins na Presentation Sisters agus nuair a d'aithin sí nach mbeadh siúracha ann leis an obair a dhéanann na hOird Rialta a dhéanamh mar go bhfuil laghdú i líon na ndaoine atá ag dul le bheith ina siúracha nó ina mbráithre nó ina sagairt agus cén chaoi a bhféadfaí an obair sin a dhéanamh ar bhealach eile agus an bhféadfaí ciste a chur le chéile ina bhféadfaí iasachtaí a thabhairt agus go mbeadh ar dhaoine na hiasachtaí sin a aisíoc agus ansin go bhféadfaí na hiasachtaí a thabhairt amach arís le tionchar sóisialta maith a bheith ann. Agus seo trí shampla d'iasachtaí a cuireadh ar fáil d'Amharclann Ghaoth Dobhair, Ionad Deirbhile ansin i Maigh Eo agus Ionad Tacaíochta Teaghlaigh in Indreabhán i nGaeltacht Chonamara, tháinig siad ag lorg iasachtaí ó Chlann Credo ón gciste agus cuirtear na hiasachtaí ar fáil mar aon le tacaíocht forbartha is aroile ar chúinsí atá níos fábharaí b'fhéidir ná mar a bheadh ag banc mar shampla. So tá an, tá sé seo ar fad ag tarlú fud fad na tíre, i ngach contae agus seo trí shampla, tá tuilleadh ann freisin. Nuair a luaigh mé Clann Credo le Comharchumann Mhic Dara, dúirt an bainisteoir, 'Ó, tá seanaithne agam ar Chlann Credo, tá's agam go díreach cé hiad. So, seo cuid den bhealach ina n-éiríonn leis na fiontair pobalbhunaithe seo iad féin a fhorbairt agus a fhás. Anois, Míde, b'fhéidir go labhrófá faoin sampla seo.
Yeah, um, so is fógra é seo ag lorg oifigeach fiontar sóisialta um, le Comhlacht Forbartha na nDéise, Port Láirge, agus is as Port Láirge mé féin agus mar sin de bhí an spéis agam uh, san fhógra seo. Um, tá an, an post páirt maoinithe ag Údarás na Gaeltachta agus cheapamar gur, gur, gur sampla maith é chun an, an iarracht a thaispeáint agus an, an suim atá ann don, uh, don fhiontraíocht shóisialta sa Ghaeltacht. Mar a fheiceann sibh ar an bhfógra é féin, is post dhá bhliain atá á thairiscint agus tá deis ann go gcuirfí leis an tréimhse sin agus beidh an té a cheapfar freagrach as réimse gnó trádála a fhorbairt faoi scáth Chomhlacht Forbartha na nDéise. Ach tá sé suimiúil mar fógraíodh an post seo i mí Feabhra ach le déanaí bhí ar Chomhlacht Forbartha na nDéise an post a athfhógairt agus b'fhéidir, níl a fhios agam, ach b'fhéidir go dtaispeánann sé ábhairín na dúshláin atá fós ann chun an fhiontraíocht shóisialta a chur chun cinn agus a fhorbairt sa Ghaeltacht.
Yeah. Agus, agus an rud eile a bhí spéisiúil, thug muid an sainmhíniú de eh, fiontar sóisialta maidir le Comhlacht Forbartha na nDéise ach nuair a léann tú an cur síos seo an, an chuid eile den eolas atá ar fáil, eh, deir siad níl, níl sé mar aidhm againn gnólachtaí a bhunú a rachadh in iomaíocht leis na gnólachtaí atá sa cheantar cheana féin ach go mbeifí ag bunú gnólachtaí eile laistigh den Chomhlacht Forbartha ar son an phobail agus pé brabús a bheifí a dhéanamh ansin go mbeadh sé chun leasa fhorbairt cheantar na nDéise. So, an rud a bhí á thaispeáint againne ansin ná go bhfuil an saghas oibre seo ag tarlú fud fad na tíre, tá an saghas oibre seo ag tarlú ag leibhéal pholasaí náisiúnta srl. Ach ba mhaith liom dul sall anois go dtí an obair atá, a bhí ar siúl ag Donncha ins an Ísiltír. Tá stuif an-spéisiúil déanta ag Donncha ansin agus fágfaidh mé, agat Donncha é sin ar fad a mhíniú agus abair liom nuair atá an dara sleamhnán uait.
Yeah. Go raibh maith agat Emer. Yeah, so ba mhaith liomsa caint faoi an taithí a bhí agam san Ísiltír maidir le nuálaíocht shóisialta agus forbairt uirbeach. So tá taithí suntasach agam i nuálaíocht shóisialta agus i bhfiontraíocht shóisialta mar gheall ar an taithí a fuair mé le cúpla bliain ag obair san earnáil seo. Bhain mé céim Máistreachta amach i bhForbairt agus Nuálaíocht Tuaithe in Ollscoil Wageningen san Ísiltír agus ba le linn an chláir seo a d'fhoghlaim mé faoi na bunchoincheapa dírithe ar nuálaíocht shóisialta agus fiontraíocht shóisialta. Agus sa dara bliain dhírigh mé ar mo thráchtas agus ina theannta sin bhí deis agam intéirneacht iontach suimiúil a dhéanamh le comhlacht taighde in Rotterdam, Drift nó Dutch Research Institute for Transitions. Tá cáil ar an gcomhlacht Drift neart taighde a dhéanamh ar aistriú inbhuanaitheachta nó sustainability transitions. Díríonn siad cuid mhór ar ghné measartha nua de thaighde san earnáil seo, is é sin taighde bunaithe ar an bpróiseas ag dul i dtreo sochaí inbhuanaithe. I measc na dtionscadal atá Drift páirteach ann tá fuinneamh, cúrsaí iompair, bia agus pleanáil cathrach. Um, so, uh, sa sleamhnán seo, uh, seo a leanas sampla de cúpla tionscadal atá Drift ag obair air faoi láthair. Uh, so ar dtús, uh, tá Sonnet ann, nó Social Innovation in the Energy Transition. Uh, díríonn an tionscadal seo ar na bealaí éagsúla gur féidir feabhas a chur ar chórais inbhuanaitheachta fuinnimh trí aird a dhíriú ar fhócas nuálaíocht shóisialta. An aidhm atá ag an tionscadal seo ná go bhfuil tábhacht faoi leith ag baint le nuálaíocht shóisialta chomh maith le nuálaíocht theicneolaíochta. Tá gá le tionscadail dírithe ar nuálaíocht shóisialta ionas go nglacfaidh an pobal le haistriú inbhuanaitheachta fuinnimh amach anseo. Ansin tá siad ag obair ar tionscadal eile Urbana. So díríonn an tionscadal seo ar na bealaí éagsúla gur féidir linn cathracha inbhuanaithe a chruthú agus cathracha ina bhfuil fócas ar shochaí chóir a fhorbairt. So tá an tionscadal seo tábhachtach mar go léiríonn sé an tábhacht a bhaineann le cothromaíocht a chinntiú idir inbhuanaitheacht agus ceartas sóisialta. Sa tionscadal seo, feiceann muid sampla an-mhaith de nuálaíocht shóisialta mar gheall ar chomhoibriú idir thaighdeoirí, rialtas áitiúil agus an pobal i gcoitinne. Agus ansin is é Connecting Nature an tionscadal is mó a bhí ceangal agam leis le linn mo thréimhse. staidéir ar nature-based solutions agus atá maoinithe ag an gCoimisiún Eorpach. An chéad sleamhnán eile le do thoil, Daoine? So ba mhaith liom an sainmhíniú oifigiúil a thabhairt daoibh i mBéarla ar nature-based solutions ar dtús.

Nature-based solutions must therefore benefit biodiversity and support the delivery of a range of ecosystem services. So in connecting nature, baintear úsáid as an ghaorthaige co-production ar fud na hEorpa chun tionscadail nádúr-bunaithe a chur i bhfeidhm. Is cur chuige comhoibríoch atá i gceist anseo idir go leor de na páirtithe leasmhara, ina measc, na Stáit Seirbhísí, Pleanálaithe, Fiontraithe, Ailtirí, Eolaithe, Innealtóirí agus an phobal i gcoitinne. Cé gur próiseas casta é co-production, is próiseas fiúntach agus nuálach é a chuireann béim ar na féidearthachtaí i dtreo forbairt pobail i mbealach dearfach. So sa sleamhnán seo tá múnla ann agus an múnla a úsáidtear sa tionscadal seo. Léirítear na prionsabail don phróiseas i nglas agus na prionsabail do na torthaí i ngorm.

Uh, so nuair a labhraimid faoi extending institutions, táimid ag caint faoi nascanna agus líonraí a chruthú uh, agus a fhorbairt idir na páirtithe leasmhara sa phobal. Agus nuair a labhraimid faoi empowerment, táimid ag caint faoi na páirtithe leasmhara a chumasú ionas gur féidir leo níos mó oibre a dhéanamh chun an saol sa phobal a, a fheabhsú trí thionscadail dírithe ar an nádúr nó nature-based solutions. agus tá sampla an-mhaith agam de na prionsabail seo á chur i bhfeidhm ó mo chuid taighde féin, so feiceann sibh sa phictiúr den Ghairdín Phobail. So d'fhiosraigh mé an Ghairdín Phobail seo i nGlasgow ina raibh baill éagsúla den phobal ag obair i dteannta a chéile. Ina measc bhí páistí le riachtanais speisialta, seandaoine ó ionad altranais agus cúpla fir a chaith tréimhse i bpríosún ach a bhí saor sa phobal anois. So tríd an tionscadal seo, d'éirigh leis na daoine scileanna nua a fhoghlaim i mbealach comhoibríoch agus bhí siad cumasaithe da bharr. Chomh maith leis sin, chuidigh an tionscadal le sláinte na ndaoine. luach gur mhothaigh na daoine go mór ar a shuaimhneas nuair a bhí siad sa Ghairdín Phobail. Agus ansin, ó mo thaithí go dtí seo ag obair le Drift agus le Connecting Nature, is léir go n-imríonn tionscadail dírithe ar nuálaíocht agus fiontraíocht shóisialta ról luachmhar i saol an phobail a fheabhsú agus a athnuachan.

um, a bhí ina cónaí in ionad uh, soláthar dhírigh nó no direct provision agus chomh maith leis sin le daoine a bhí cónaí orthu uh, sa chóras soláthar dhírigh cheana. Um, agus i rith na, na hagallaimh mhínigh na rannpháirtithe dom na méadta dúshlána agus na méadta constaicí a bhí ann sa sochaí nuair a bhí post á lorg acu in Éirinn. Ach chomh maith leis sin, um, mhínigh siad dom na dúshlána go léir a bhain leis an gcóras soláthair dhírigh é féin agus tar éis cúpla seachtainí a chaitheamh ag obair le Gaeilge, ag obair trí Ghaeilge, aithním go bhfuil go leor cosúlachtaí idir muintir na Gaeltachta agus an lucht iarrtha tearmainn in Éirinn. Mar shampla, bhfuil taithí ag an mbeirt pobal ar imeallú sa tsochaí. Uaireanta bíonn sé deacair a ndóthain tacaíocht a fháil ón stát agus chomh maith leis sin do chuid maith acu bíonn siad ina gcónaí in áiteanna iargúlta agus ní bhíonn mórán seirbhísí nó áiseanna ar fáil. Sna hagallaimh chomh maith leis sin mhínigh na daoine chugam, go raibh siad buíoch de mhuintir na hÉireann as áit slán sabháilte a thabhairt dhóibh nuair a bhí orthu a dtír féin a fhágáil agus de bharr sin bhí siad ag iarraidh obair, bhí post á lorg acu chun a bpáirt a ghlacadh sa tsochaí, bhí siad, bhí ar fonn acu a. le cáin a íoc chun a bpáirt a ghlacadh sa tsochaí. Agus ar an ábhar sin agus nuair atáimid ag caint faoin bhfiontraíocht shóisialta, bhí mé ag iarraidh fiontar shóisialta áirithe a thaispeáint daoibh darb ainm Recruit Refugees Ireland. Oibríonn an eagraíocht seo chun. tacaíocht agus cabhair a thabhairt don lucht iarrtha tearmainn agus do teifeach chun postanna a fháil agus chomh maith leis sin oibríonn siad le heagraíochtaí éagsúla chun a thuilleadh deiseanna fostaíochta a chothú do iarrthóir tearmainn agus agus teifeach. So um, agus chomh maith leis sin, sorry, tá tá an chat ar oscailt agam, chomh maith leis sin bhí mé ag iarraidh saghas nuálaíocht shóisialta chomh maith leis an bhfiontraíocht shóisialta, an an nuálaíocht sóisialta sa tsochaí in Éirinn agus an nuálaíocht shóisialta a bhaineann le le cultúr na hÉireann agus tá an sampla anseo agam mar gheall as mar mar gheall leis an Cumann Lúthchleas Gael agus in agallamh amháin a rinne mé i rith an taighde luaigh bean go raibh an Cumann Lúthchleas Gael go hiontach ó thaobh an cuimsiú de, gur aistrigh siad a eolas go léir agus bhí an eolas ar fáil i sé teangana agus chomh maith leis sin d'eagraigh siad imeachtaí éagsúla don bhaile go léir, an lucht iarrtha tearmainn agus teifeach san áireamh. agus so mar saghas achoimre creidim go bhfuil go leor ceangal agus go leor cosúlachtaí idir muintir na Gaeltachta agus an Lucht Tearmainn, an Lucht Iarrtha Tearmainn in Éirinn agus mar sin de creidim go bhfuil ról go bhféadfadh muintir na Gaeltachta ról luachmhar a bheith acu chun fáilte a chur roimh an lucht iarrtha tearmainn chun cabhair agus cairdeas a thabhairt dóibh ionas go mbeidh siad in ann saghas imeascadh go sóisialta in Éirinn. Agus ar an lámh eile, creidim gur féidir leis an lucht iarrtha tearmainn ról luachmhar a bheith acu sa Ghaeltacht, gur féidir leo an Ghaeltacht a shaibhriú lena scileanna, lena díograis agus chomh maith le cuid mhaith cultúr nua. Sin é an saghas cur i láthair atá agam. Ok, go raibh maith agat a Mhíde. Tá mé ag coinneáil súil ar an am ansin ach tá obair an-spéisiúil déanta ag an mbeirt acu agus is dócha go bhféadfaí a rá na hinimircigh a thagann go hÉirinn, tá sé cosúil leis na heisimircigh a chuaigh as Éirinn nó ón nGaeltacht thar lear agus na deacrachtaí a bhí acu siúd freisin ins an áit ina landáil siad, mar a déarfaí i gConamara. Ach tá muid ag iarraidh críochnú anois agus just aird a tharraingt ar na héachtaí agus tá mé féin go pearsanta an-bhródúil as na samplaí seo ar fad a bhunaigh céimithe dár gcuid agus is ar éigean go raibh siad tar éis an ollscoil a fhágáil nuair a rinne siad é seo ar fad. So Gaelchultúr bunaithe ag Éamonn Ó Dónaill i gcomhpháirtíocht le Darren Ó Rodaigh a bhí tar éis comhlacht eile Zamano, comhlacht chun brabúis a bhunú agus é in san ollscoil. So sin sampla Darren Ó Rodaigh agus Gaelchultúr. Liam Redmond, Certified Proud, chuaigh sé ag obair ar dtús le Enactus in san ollscoil, cumann a bhaineann le fiontraíocht shóisialta a chothú agus ina dhiaidh sin chuaigh sé ag obair le Focus Ireland ach is fear aerach é agus do bhraith sé go raibh gá le lipéad nó stampa darb ainm Certified Proud agus téann comhlachtaí ag lorg comhairle agus seirbhísí agus téann siad trí phróiseas le Certified Proud leis an stampa seo a fháil agus tá an Oifig. Dúirt Liam liom an lá faoi dheireadh go bhfuil an oifig in Diversity and Inclusion in DCU díreach tar éis cinneadh a dhéanamh iarratas a dhéanamh leis an stampa a fháil. So an múnla gnó ansin ná go n-íocann an comhlacht atá ag lorg an stampa táille, le dul tríd próiseas le go dtabharfaí an stampa dóibh. So tá ag éirí go han-mhaith leis sin, tá sé a dhéanamh sa mhullach ar an jab atá ag In Focus Ireland, i gcomhpháirtíocht le Aoibh Curtin, mac léinn eile as DCU. Ina lár anseo tá Borradh agus Na Gaeil Óga, so bhí, tá Na Gaeil Óga breis agus deich mbliana d'aois agus bhí beirt nó triúr as Fiontar agus Scoil na Gaeilge go háirithe an-ghníomhach i mbunú Na nGaeil Óga, i gcomhpháirtíocht le mic léinn eile a bhí díreach ag teacht amach as UCD den chuid is mó, so sin Daithí de Buitléar agus Rónán Ó Dálaigh go háirithe agus agus daoine eile an-ghníomhach ansin freisin, ach iad siúd an-ghníomhach i mbunú na nGael Óga. Agus tá Daithí tar éis dul ar aghaidh anois agus tá sé tar éis Borradh, gréasán gnó dóibh siúd atá ag iarraidh feidhmiú trí mheán na Gaeilge, agus atá ag iarraidh cúrsaí gnó a phlé trí mheán na Gaeilge agus chuir sé an-áthas orm freastal ar cheann de na cruinnithe ar líne agus cé chomh sean is a bhí mé i gcomparáid leis na daoine eile ar fad. Níl sé mar gheall ar an nGaeilge, níl sé mar gheall ar fhorbairt na Gaeilge ná na Gaeltachta, tá sé mar gheall ar chúrsaí gnó a phlé trí mheán na Gaeilge. Sin Daithí de Buitléar. Agus ansin Thriftify, Rónán Ó Dálaigh, bhunaigh sé Thriftify mar chuid den mhodúl bunú fiontair agam féin agus Ciarán tamall de bhlianta ó shin agus chuaigh sé tríd an bpróiseas sin ar fad, an ciorcal Ceilteach sin d'fhéadfaí a rá, go dtí an staid go bhfuil Thriftify anois tar éis maoiniú de nó cistíocht de leathmhilliún euro a fháil leis an an teicneolaíocht atá acu as Amazon do na siopaí carthanachta, d'fhéadfaí a rá, a chruthú agus tá siad ag iarraidh leathadh isteach i margadh an Ríocht Aontaithe, so is fiú breathnú ar Thriftify. Agus ansin sin fiontar clasaiceach Gaeltacht sóisialta, Thriftify, is fiú breathnú air sin ar Rónán Ó Dálaigh. so, na comhlachtaí carthanachta, na siopaí carthanachta, is féidir leo luach níos fearr a fháil ar na rudaí atá á ndíol acu ar líne tríd an mbogearra seo a úsáid. So, tá's agat nuair a théann tú isteach ag suíomh gréasáin Thriftify cén cén charthanacht óna bhfuil tú ag ceannach pé rud atá á cheannach agat agus an múnla gnó ná go n-íocann an carthanacht céatadán den den chostas céatadán den airgead a íocann mise as leabhar nó gúna nó dvd. téann céatadán den airgead sin go dtí Thriftify agus tá siad tar éis tacaíocht a fháil ó Fiontraíocht Éireann nó Enterprise Ireland le agus ó infheisteoirí príobháideacha ach is is fiontar sóisialta clasaiceach é sin. Agus ansin ná déanaimís dearmad ar Seomraí Só Inis Meáin a bhunaigh Ruairí de Blácam agus Marie Therese de Blácam in Inis Meáin, seomraí só nó ní ghlaonn siad guest house air, cinnte ní B and B traidisiúnta atá ann ach cúig nó sé seomra só, so guest house speisialta le bialann ana-ana-speisialta, cosnaíonn sé dhá chéad nó níos mó euro san oíche fanacht ann agus fíor-fhíor-bhéim acu ar an dúlra áitiúil, an oidhreacht áitiúil, an bia áitiúil agus aroile. So cé nach bhfiontar. sóisialta atá ann, is fiontar é Gaeltachta é atá fréamhaithe go hiomlán ins an dúchas. Ansin in Inis Meáin, bhuail Marie Therese agus Ruairí le chéile ar scoil agus bhog Marie Therese ó Chorcaigh go hInis Meáin. So sin samplaí de na héachtaí atá déanta ag céimithe Fiontar agus muid bródúil astu. So mar achoimre, tá mé ag coinneáil súil ar an. Is féidir linn a rá gurb é an príomhchuspóir atá ag fiontraíocht shóisialta ná an dea-thionchar sóisialta, sochaíoch, timpeallachta sin a bhaint amach. Tá aon bhrabús a dhéanann siad nó barrachas a dhéanann siad tríd an trádáil sin ag dul ar ais isteach insan réiteach nuálaíoch sin ar fhadhb shóisialta éigin. agus léiríonn an réimse polasaithe agus cleachtais nua go bhfuil forbairt an fhorbairt agus an tábhacht a bhaineann le fiontraíocht shóisialta na laethanta seo agus tá muid den tuairim agus tá an tÚdarás ar aon tuairim linn agus Comhlacht Forbartha na nDéise is araile go bhfuil ról luachmhar ag an bhfiontraíocht shóisialta i bhforbairt na Gaeilge agus na Gaeltachta. So sin a bhfuil le rá againn agus má tá éinne ag iarraidh labhairt linn níos mó sin an trí sheoladh ríomhphoist atá againn nó tógfaimid

A Phádraig, caithfidh mé rá nach bhfuil aon cheist agam ach go díreach a rá go bhfuair mé ana-shult as an léacht agus bhí sé thar a bheith spéisiúil mar ní raibh an t-eolas sin agam cheana agus molaim go mór sibh as an obair atá déanta agaibh so maith sibh fhéin.

An togra, creidim go bhfuil daoine ag breathnú ar an méid atá ag tarlú anseo ach mar phointe ginearálta ceann de na deacrachtaí againne ar ndóigh sna Sé Chontae ná agus fiú mar dhream lasmuigh den Ghaeltacht ná tá tacaíocht áirithe ar fáil ó Údarás na Gaeltachta le haghaidh grúpaí dá leithéid atá ins a' Ghaeltacht ach tá sé an-deacair againne teacht ar shaineolas mar a bhí á léiriú agaibh féin i dtaca le na prionsabail agus an dea-chleachtas agus rudaí agus cinnte bheadh an-spéis againn féin b'fhéidir dá mbeadh spéis agaibhse i Fiontar you know comhoibriú ar bhealach éigin nó roinnt eolais ar bhealach éigin nó go minic an rud a fheicimid go mbíonn dea-chleachtas is go féidir dea-smaointe a fháil ó ghrúpaí éagsúla a bhíonn ag obair sa ghort chéanna So, arís, buíochas leis na cainteoirí uilig, bhí sé an-spéisiúil. Is é Niall i ndáiríre an gúrú gnó in sa phéire áirithe seo. Bhain mé an-sult agus an-tairbhe agus mar a deirim bheimis go mór i bhfách le roinnt eolais nó le bealaithe éigin a bhféadfaí eolas a roinnt nó dea-chleachtas a chur chun tosaigh.
Okay, más féidir an freagra a thabhairt ar sin, tá sé go hiontach tú a fheiceáil anseo a Phádhraic agus tú fhéin a Néill freisin. Tá an-mheas agam ar an obair atá ar siúl agaibh agus em eh caitheadh go han-mhaith agus go han-phroifisiúnta liom leis an siopa eh ar líne um Nollaig. Em chaith mé go leor airgid ann caithfidh mé a rá freisin. Ach stuff álainn. Ach ba bhreá liom leanacht leis an gcomhrá, so socróidh muid rud éigin mar ba bhreá linn féin níos mó de sin a dhéanamh. Is dócha gur tá muid an-ghnóthach le cúpla rud faoi láthair ach beidh muid i dteagmháil roimh dheireadh na míosa agus nó fáilte romhat scríobh chugainn, gheofaidh tú mise cinnte ar shuíomh gréasáin na hollscoile, emer.nibhradaigh ag dcu.ie.

agus stuff mar sin agus tá caife agus tearmann dúlra so thiocfadh liom roinnt den eolas den stuff sin a chur chugat fosta. Ah yeah no ba bhreá liom, bhí sé ar intinn agam breis agus bliain ó shin, bhí mo shúil agam ar thuras a thabhairt oraibh go dtí gur cuireadh bac le haon taisteal so leanfaidh muid. Ah bhuel bheadh míle fáilte romhat